kupanga break bread kudya mawu anu amene mnatipatsa otikhudza ife kumapeto a nthawi pamene tikupanga break this bread tikufuna mukhale nafe mutidzadze ndi mzimu wanu woyera wina aliyense payekha payekha kuti ino isangokhala ngati timangodzacheza ayi komabe tikathe kupindulapo ziwiri zitatu zoti zitibweza chifupi ndi mpando wanu komanso mwina zitithandiza kukhala ready mu nthawi imene tikukhala ino kuti mwina tingathe kudzuka ndi kukhala alert ku zimene zikuchitika ku dziko lapansi mutithandize wina aliyense payekha payekha aliyense mukutidziwa zofowoka zathu mutikhululukire aliyense machimo athu mutitsuke in the place mutidzadze ndi mzimu wanu ndipo fill this place with your holy spirit muthamangitse satana ndi angelo ake oyipa koma muyike angelo anu olungama atizungulire this place ikhale sanctified and presence yanu ikhale konkuno bless everything chimene tingapange share every slide every verse every quotation imene ingawerengedwe ikhale ndi mdalitso wanu kuti ikathe kukhala ndi mphamvu zanu with your life giving power kuti ino ikathe kutipanga kutidzutsa mitima mwathu ikathe kutikhudza mitima mwathu kuti ikathe kutisendeza kufupifupi ndi chipulumutso ine mukhale nane mukhale ndi tonsefe mdzina la yesu khristu tapemphera amen alright so timati tingoyamba uh, tingoyamba apo kenako as i said uh, i'll be watching the clock apopo uh, tikhala ndi ka short break penapake timwa tea and then we continue

kunena kuti ever since 2020 tinalowa in the closing scenes of earth's history uh, and then what we're doing chimene chida- tidambochita ndikungoonetsana umboni after umboni kuonetsa kuti abale ndi alongo sitikukhala in an ordinary time koma tikukhala uh, kumalekezero kwenikweni kwa nthawi kumapeto kwenikweni kwa, kwa, kwa dziko So in this presentation it's the same thing we will be looking at prophecy chifukwa choti mulungu anena kuti you have a sure word of prophecy akuti prophecy is like a torch like a light imene ikupanga shine into a dark place are we together so ati prophecy ili ngati chitochi chilight choti mwachiunika kumalo oti kuli mdima anthu pano pali mu mdima they don't know what's going on, they don't know kuti the world yatsanzika is already coming to an end, sakudziwa nde prophecy ndi imenene imakupatsani light yokuonetsani kuti muli apapa in, in the stream of time imatidziwitsa where we are and if you remember on friday ngati mukumbuka bwino bwino tinawerenga quotation ina yake yonena kuti no tiyenera kupanga study mateyu chapter 24 you remember kuti Matthew 24 is eh, an important chapter akuti ma ministers and teachers awawuze anthu zimene zidalembedwa mu Mateyu chapter 24 so most of the things zimene tikukambirana apapa zikhala zoti no za zochokera mu Mateyu chapter 24 komano magnified zangopangidwa magnify kuti no tizione in detail you can imagine ma presentation presentation imene iyi is actually on one verse mateyu 24 verse 7 koma friday tinayamba sitinamalize apa tiy- tiyamba tiyamba tipitiriza koma sitiraniso sitimalize verse 7 it i'm talking about verse 7 you discover kuti it's uh, muli ma details ambiri packed with so many details zomwe mulungu afuna kuti ino atiululire Ah, pempho langa ndi longoti no mulungu akhale nafe mwapaderadera kutipatsa understanding kuti no ah, zitithandizire moyo wathu wauzimu ndi chifundo cha mulungu chomwe ndi providence ya mulungu it's not a mistake kuti mwabwera kuti you are here Moti ah, nadandaula kuti no nkhope zina zadzulo ndaziona kuti sizinafikebe ah, zina eh, nayetu nadandaula kwambiri chifukwa choti zina ndi zina ah, ziphonya zoti no amene amwina amvere limodzi koma I'm sure anzawo anzawo anzawo amene amva akhoza kupanga relate As I said, this is not the chapter. Koma I want to show you a video. Pamene tukuyamba. I want to show you a video. Um, uh, video yo ndi munthu woti akuti amakhala ndi ma communication ndi ma extraterrestrial. Now, if you and me are Bible believers or Bible students and we believe mzimu wa chinenero, We know kuti ma extraterrestrial amene aliko ndi mulungu ndi angelo ake ndi ma unfallen worlds mwina mnamva kuzoti kuli maiko ena amene aliko analengedwa satana anapita kukawayesa sanadye nawo chipatso right sanadye sanachimwe mwa njira ina so kuli those are the extraterrestrials we know so when a person on earth claims kuti akukhala ndi conversation ndi ma extraterrestrial

tigwiritsitse Presentation iyi muli zambiri zoti tiphunzire eti? so hold on tight fasten your seat belts tumvana eti tiziyenda ndithu akuti we have a lot to learn koma little time to learn to learn it so just fasten your seat belts i'm sure mzimu wa mulungu utikokeramo kuti timvetsetse so there will be a lot of things uh, to, to, to discuss and to learn

Akuti he's claiming kuti these communications are from extraterrestrials akuti zikumamuuza kuti kukhala a lot of climate change which will affect our food kukhala ma pestilence and ma plagues ma key years ake ndi 2020 to 2020 2027 that's why i really believe kuti these are not extraterrestrials or aliens these are beings who know the time

it's in new york city now the deadline ya chani akuti ndi deadline ya climate if we don't do anything about the climate by that date the world isokonekera chifukwa cha kusintha kwa chani eti so if you're ngati mumamvetsera presentation ya Walter Veith is this the end I would recommend kuti mukayitani mukaimvetsere because this same time frame ikupanga coincide ndi time frame inanso ndendende on the spot koma amene angafotokozeni bwino ndi Walter Veith chifukwa cha nthawi sititha kuchitolowa in details

so that's what this man gonzales says kuti zimamuuza zima extraterrestrial koma ah, ine in my belief ndingoona kuti zimenezozo si zima extraterrestrial koma those are communications from spirits which know the time and know what is going to happen and muonadi kuti um, these years kungoyambira 2020 kudzafika nthawi imeneyi these years i'm telling you kuti even as we're going forward these years anthu ambiri tizakumbukira kuti "Ah, koma tananena thi- these years eh? these are very critical years muonanso kuti as we're going to 2023 2024 2025 as we're going forward zinthu zizingosanduka more intense and more intense tiona great great changes zoti sitidazionekonso mu m'bado wathu uno so what we going to do uh, we'll touch on digital economy kenako as i promised ndanena kuti no we'll take a break ngakhale sindikuonabe kuti a ku kitchen zikuwayendera bwanji pankhani ya break iyo bweza kundipasa pressure papa okay revelation 13 verse 16 ndikufuna tikambirane za digital economy Revelation 13 verse 16 Bible imatiuza kuti And he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark on their right hand. Nkhani ikudziwika bwino lomwe or in their foreheads ndi nkhani ya mark of the beast kapena kuti national sunday law amene akupereka ichichi chonchi kupereka uh, mark kwa anthu kuti aliyense alandire kaya ndi wolemera ndi osauka

Tikutha kupita mu shop ndikumagula popanda ma conditions enieni ambiri. Mwanjira ina ngati yangoyamba eti koma sinabebe bwinobwino economy imeneyiyi so this one is a new economy so akuti no man may buy or sell kupatulapo amene ali ndi uh, mark kapena dzina kapena nambala

zili mu context ya no buy no chani no sell are we together meaning kuti opanda mark suzatha kugula kapena kutani kugulitsa opanda dzina suzatha kugula kapena kutani kugulitsa opanda nambala suzatha kugula kapena kutani kugulitsa then nambalayo pa verse 18 akutifotokozera kuti koma nambalayo ndi cha ndi 666 zimene akutifotokozera pamenepopo

the old economy must chani must fail or crash then people will accept the chani the new economy ndi mmene amagwirira ntchito all the time these people amapanga problem reaction chani solution amafuna kuti chinthu chonyowanicho chikamabwera chibwere as a solution pamene chimalandirika bwino Are we together? Osati chingobwera palibe vuto lililonse landirani anthu ambiri atha achikana. Komano amafuna chibwere as a chani as a solution. So that's the same thing. Kuti the old economy will- must fail and crash. Kenako anthu avomera kuti tikufunika a new chani economy. So far so good eh? The Pope akuti he calls for new world order. Pope-tu. I wonder sometimes kuti kodi iye mphamvu amazitenga kuti to call for a new world order. Says wasting COVID chani crisis would be worse than chani? Than the pandemic. Akuti no, if you waste the COVID crisis it will be worse than the pandemic. It's interesting when you look kuti tione verse lina lake tsogoloko. Ah amene anapanga presentation amene ana- anatsegula maso kuti ah kodi kani about this verse kuti 666 indeed is connected tiona kuti 666 is connected ku nkhanidi ya ndalama kapena kuti nkhani ya economy uh, second chronicles 9 verse 13 bible likuti now the weight of gold that came to solomon in one year akuti was six hundred and threescore and six talents of gold the same number imene ili pa Revelation chani 13 verse 18 eh? the weight now bible buku ilili is so inspired zinthu sizimangochitika coincidentally kaya tikumvana kaya mulungu samakhala akungopanga zinthu So, coincidences mm, are rare ndiye akuti weight ya golide ya Solomoni n- inali 666 wina amandiuza an- andala- a- a- a- I think ndi andalama ama- amapanga comment kunena kuti uh, okay let me just go forward the weight of the gold 666 the number of the beast ku revelation number yakenso kanso ndi chani 666 so it's, it's very interesting chifukwa choti no um, ufumu umene uli pa Chivumbulutso 13 paja ndi ufumu wa chipapa eti uja unatuluka pa madzi uja ndi ufumu omwewo tamvetserani mofatsa ndi ufumu omwewo uli pa Daniel 11 ngati mfumu ya kumpoto, king of the north. Kaya tikumvana kaya? King of the north ndi papacy, Vatican. Tikumvana? eh? In Daniel 11, the Bible says kuti they will have power. Kuti mfumu ya kumpoto kapena kuti papacy izakhala ndi power kapena kuti control over the chani the gold and in another place tikupeza kuti the weight of that gold was chani 666 tiona kunena kuti papacy chimene ikufuna akufuna apange weaponize money are we together money ikhala weapon chida katumvana kana chida chotino anthu achigwiritse ntchito kuti anthu apange bow down kupanga worship the beast so far so good eh? so far so good okay so the gold was equals 66 and the gold equals money Ah, nkhani ija timakambirana ija daniel 11 verse 43 but he shall have power over the treasures of gold and silver and over the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. So you see, kuti king of the north papacy will have power over the economy. Zodabwitsa kwambiri kanyanga kang'ono kachifake maprofeta akakaona amapanga nako marvel eh kuti ah, kuti kanyanga kameneka

This economy ndi imene ikubweretsa no buy no sell ya mark of the beast. This new economy kapena kuti this new currency ndi imeneno zitawathekere kuti ah, now we are ready. The- So these are some of the changes zimene zimafunika zichitike prior to the national Sunday law. No wonder the Sunday law imakhala ngati ikupangidwa delay. Because zina sizinatheke

Cash transition is going out of fashion. ali kale ndithu akupanga kale practice this digital economy i'll show you posayida pompa just be patient kuti no zimaoneka ngati ku malawi zinthu ngati sizingafike ne zimaoneka ngati is for advanced countries eh khalani pomwepo tione limodzi China.
Replacing it is the digital wallet, so prevalent it's almost possible to get by with just your phone, as long as it's loaded with the right apps.

kodi mmene mukamba za sama naigulu lake ino tinakambira za sama okay ah that's why ngoti nkhope zina zake sindikuziona ndani someone is not here yeah yeah yeah, okay E. Kroner for use starting this year. Folks, this is happening, and it's happening fast. Time to learn about sweet. this is happening and it's happening then it's happening very fast mm.

ukuchiona and it's, it's, it's talking to you kuti iwe go digital go chani go digital that's where we are going that's where we are heading koma iyo ndi platform chabe chifukwa choti no chilombo chikufuna chidzagwiritse ntchito currency imeneyo kudzawaletsa anthu kugula kapena kutani kapena kugulitsa that's the whole issue here So the old economy must fail, then people can accept this new economy. History repeats itself, Ecclesiastes 1 9. The thing that has been is that which shall be, and that which is done is that which shall be done. There is nothing new under the sun. Ati kulibe kanthu katsopano. Ku- kutanthauza chani kuti izizi zinaonekapo kale in history zoti economy kupanga fail kapena kupanga crash kodi zinachitikapo kale in history bible likuwuza kuti akuti is there anything whereof it may be said see this is new ati munga munga mnene choncho kuti ichi nchanyowa bible ikunena kuti hii ima ndikuonetseni chija pachi chidachitikapo kale nthawi ya Nowa Izi- ndimakumbuka dzulo ija ah, kuti no mukamba nkhani ya transhumanism nakumbukira kuti one of the reasons why mulungu adatumiza flood ah, nthawi ya Nowa is because isu anthu amachita zosa ndifuna mawu zosimbwa tikhoza kutero eh? Kum- amalgamation kumaphatikiza chinyama ndi ndani ndi munthu and it's one of the reasons why god said this is too much nkutumiza chani madzi so there's nothing new under the chani nothing new under the sun So now Genesis 47 verse 14 and Joseph gathered up all the money

is, co- is linked kulephera kwa ndalama is linked with chani food because anthu aja akuti tipatse chakudya koma chi- the reason aku- akunena kuti tipatseni chakudya akuloza kuja Alo- sakuloza ku magarden kuti magarden athu sa- ayi koma amadalira kutani you know there's a warning in the bible Eh, koma zophunzira ndi zambiri zophunzira ndi zambiri do you know kuti bible bible inakamba issue imeneyi kuti odalira kugula be careful odalira kutani kugula be careful that's us that's us eh?

What will the devil do? Ayuza opportunity imeneyi kunena kuti if you want to food, you remember what he told Jesus. What did he tell Jesus? Ngati ufuna cha zonsezi. What should you do? Bow down. Chifukwa chiti kuti anthu adzalandire mark of the beast chifukwa cha nsima. Hello? Chifukwa cha nsima. Chifukwa cha nsima ndithu. Luka 21 verse 25

we should not read on the chani chifukwa kuti certain truths zimakhala kuti mulungu wazibisa deep and are only found kwa an- anthu amene akutani akukumba hello koma anthu alipo zilipo eti okay thank you so much so mawu oti perplexity tiakumbe deep mawu oti perplexity akuti mawu amene wawa mu strong's concordance Mawu oti perplexity akuchoka from the word aporia kapena kuti ndiofanana ndi apo- the aporia ati mawu amenewo they are the same as aporio now aporio what does it mean akuti aporio uh,

ndiye kuti anaonetsedwa it was a vision i was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion war bloodshed and chani privation so honestly mawuwo ndinkawerenga koma saname sini- sindinkadziwa kuti amata- ama- amatanthauza chani kwenikweni nkakhala mwina ndi ka clue koma tsiku linake ndangoti ndizichepese by the way mukamapanga zimene zili ndi mawu a mulungu umaphunzira zambiri umayenera uzichepese ngati kuti sukudziwa kutanthauza kwake tumvane ndiye mulungu amakulankhula zambiri so what i did i said ah ambuye what is privation what is privation imene ellen white anachita kuonetsedwa right? i was shown eh? kuti anthu anali in privation so ati privation want famine and pestilence were abroad in the land

kutchire pa m'nyumba muno tili pa sofa Ah, where do you think ama- amaona ati wewe mnaonako mashow ngati ma survival shows ma discovery mmakonda khala ma survival shows mnaona ati kuti ali amaka- amakhala akungopanga mimiki kuzilizirati zachitika kuti ali ali kutchire You only have a knife, so a few tools. Then they are surviving. I'm sure those are some of the things that she saw. Atha kudula mitengo kumanga timashelta amadula amadula mitengo kucholachola masamba kumanga kachani kashelta basi kungomanga kungopanga panga chikhuni moto ndi umene umawatenthesa usiku yes? no blankets and people tap out of those shows eh? they tap out kuti i after mwina t- 10 days akakhalakhala amaona kuti i sindingakwanitse kuti ndizigona pa- pa- po- panda blanket udzudzu kuluma so that's what the word privation means we're coming to an Look, my father was an advisor to Nixon when they came. We're coming to a close of this session. Pachananena kuti ti yamba apo kenako I'll give you a break. The tea is ready.

Society. Summit iyi inachitika chaka chomwe chino. Kunapita ma world leaders a ku Arab world ku chanchan kunali anthu ambiri mbiri o- important people and there were topics that they were discussing in fact i discovered kuti summit iyi imachitika ndithu i think chaka ndi chaka chomwe imachitika time after time and they were there discussing things now session iyi guess what the title of this session was

kapena kuti ikhala yachani digital Digital. every transaction can be followed up so maadvantage ake ndi abwino kwambiri by the way i can assure you kuti china chilichonse chimene atapange introduce including sunday rest pa surface everything is a good idea hello everything is a good idea chili ndi maadvantage ake ndiye ife tikamazakana chifukwa chake dziko lonse lizadana nacho kuti kodi inuyo ah, ah, inu ch- kodi inu simufuna ku- kusamalira chilengedwe ndi zimene zikuchitikazi digital money is very good money kwambiri so matransa- maonedwe amo uh, ija yaku sweden ija i think anapanga introduce eh, anapanga anapanga no, interview sorry not introduce anapanga interview a certain family basi nkumaonetsa bambo ndi mwana mmene ba- bambo ama- amaperekera pocket money kwa mwana zabwinobwino zoonetsa kuti ah, kuti abambo aja is able to track what the kid chani buys eh? so mwana sangamagule zinthu za mischievous kumbali because all the money imene anampasa pocket money all the records will show whatever the, the child bought so many nice advantages i'm telling you kuti eh, the things that will come in the new world order will be so attractive or even metaverse ija so attractive kuti ah, inu munaona kuphunzira kuja kuphwekesatu kumangoona maplaneti kumangozunguliza ichi kuona jupiter nice beautiful koma

This video was posted around 4 years ago pa YouTube. Ikukamba za universal basic income. Ndifuna tiimvetsere more facts. Now, izizi ndizi zoti lero anthu ankane am- ankanena mwa conspiracy kuti mu new world order kudzakhala i- universal chani basic income anthu apanga

sha sha sha sha naye imapita kumene imapita kumene ndimafuna mumve pena ndi pena magetsi asikwa mazima Right. Okay, so that is our call to our break. Uh, we will continue from there. Universal, tukambira za universal basic income, thought imene isachoke pamene tikhoza kupita no for the break tikamwe tea tizayambira pompo